ị ma na m na-ekwu okwu okenye ka m wụ ada m ekwu okwu ada m ekwu ya ya abụrụ m onye na-akọ eri akọ eri m kwuo okwu debe ntị gị n'ala ka ị ma na o nwere reason m ji wee kwu dị okwu anyị abịarọ ebe a ịzọ onye ka ibie ihe anyị na-agba mbọ ya bụ etu anyị ga-esi wee nwere onwe anyị ọdịmma gị na ọdịmma mụnwa onye ọbụla sịkwa ka o kporo aja kponye n'ime ya chineke nna kpolukwu aja kponye na garị ya ngwa gee ntị na ihe a na-ekwu oge ha na-achampion na-abụ sit at home for seven days ụmụ ogbenye ndị na-akwa wheelbarrow o nwere ndị bụ daily daily bread ha nya daily job ha na-enweta a day ka ha ji eri nri kedu ka ha ga-esi wee mee apart from that one we can even sacrifice bugodu ọnụ for for one year or one month but ọ bụrọ ịbịa mebe sit at home with ndị Nigerian Christians ke ndị bụ Nigerian Christians anwa Adeboye nọ there kedu ihe a na-akpọ ya bụ eh, Tunde Bakare nọ ebe ahụ ee eh, Winners na ya Johnson Suleman ndị a bụ ndị gị na ha ga-eme sit at home my brother ọ bụ na these people supportụlụ sit at home for one week bụ all these Christian leaders ha bidogodu with protest ha kpọrọ the whole of member ha niile gaa protest etu ahụ Tunde Bakare si wee mee protest during the time of Goodluck Jonathan ha niile marchịa the street lockdown everywhere protest national protest ma ọ bụ na ha dị serious unu abịa na bịa hijackịa this struggle unu achọghị ibulu struggle a na handịa over to Nigerian politicians ọ ebe a ka unu na ha eje ana m eti mkpu a na some people na-asị na m eme nke a na emerọ nke a ihe m na-agwakwa unu bụ ọdịmma unu ọkwa ị fụrụ m na onwezo eje ka ịnụ onu m onye si na ụbụrụ ya chọrọ ịlụ ọrụ ụbụrụ ya lụọ ọrụ ịchọzi na ị chọrọ ịremain mgbada bụrụ mgbada forever kedu ka ị ga-esi wee nweta Biafra with isit down with Nigerian politicians Nigerian Christians all those ones nwecha private jet everywhere ga-eme gị ala ka ị sitie at home for one week ha na-achịnụ gị ọchị na they are just laughing at you gaanụ sitie na o nwere ihe nọ n'ime ihe anyị nọ na ya bụ ọchịchị onye kwuo mgbe obie ọ dịghị mma ị sitie at home by one week ngwa gị sitie mana ihe m na-ekwu okwu ya bụ ebe a na-adrive ihe a ịhijack the struggle o nwere ya na ọda ten a hijackịa the struggle now e create ihe ga-eweta enmity people afụbazie struggle anụnwa asị ihe mmegide na ọ bụrụ na ọ na-emere ha ihe ọma na ihe ọjọọ ka dị struggle na-emezilụ ha ebe ahụ ka a na-adrive ihe ha mana ọ gị nwa ka ọ dịele stop this nonsense na-eme anya n'anya adị gị ka onye ụjọ na-atụ nwanne iluo m nso ee iluo m nso ịtara anyị ya bịa na my Facebook wee dee wee bịa ịkọ ya ya dee ee ntụ ọ ga-alụsị ma chineke nọ n'eluigwe ọ bụrụ na mụ nwa bụ nwa dị ihe a bịara ideceive gị chineke nna deceive my generation ma ọ bụrụ na eziokwu ka m na-agwa gị ihe ọma bụrụ nke m bụrụkwuo nke gị onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu struggle anụ nwa mmadụ nọ na-ata afụfụ since na-eshow iru m na Facebook ị nọ n'ebe ị nọ na-acomment rubbish mgbe ọbụla adịghị mma iwelu ticket na baba anyị ị chọrọ mma na nwetu anwụ isi ana ị na-apụ ala ị ṅụrụ kaikai na-eme anya na mkpụrụ anya adị gị ka onye ụjọ na-atụ iruo m nso ee eh? ihe m na-eme gị ee eh? chineke nna nọ n'igwe bụ onye osiali unu na-eme struggle struggle ị na-adịghị use ụbụrụ isi gị ihe eje me sit at home with with kedu ihe a na-akpọ ya bụ ndị ndị ndị ndị Nigeria Nigeria gbusisiri ndị be anyị nwoke lafia nwa ka gịnị ka a na-akpọ ya kịta ka ha teta n'ụla ọ bụ ndị ala kịta ka ha tetalụ n'ụla ọ bụ na ha dị serious ha bido na kaduna be ha megodu sit at home ha lockụọ down everywhere na kaduna ka anyị ma na ha dị serious ịbịa na-abịa lockụọ down one week na ndị army akpọrọ egbe gbagote na n'ala igbo bịa na-agba ndị be anyị ka ọkụkọ onye bịara anakpa ma the end of the day bụ n'isi ndị be anyị ka ọ ga-ada ọkwa presidency ka ị na-ekwu presidency presidency 2023 2023 na ya ga-enye ndị Igbo kọmọnụ na Goodluck Jonathan na-abụrọ 100% onye Igbo bụ ihe chelụnụ na due to na ndị ya na ya na-achị iwe ndị Igbo ya ka eji wee ha wee kretie Boko Haram kretie nka kretie nka rapụnụ 2023 presidency ka ndụ fọrọ ndị Igbo onye Igbo ligolu na ọchịchị ma Chineke nna nọ n'eluigwe nke ndị Igbo na-eme aga agụna hatred ya bụzi etu aka ya esi na-egbu anyị ya akpụzi anyị n'ọnụ kwuonụ okwu freedom ka anyị nwelụ onwe anyị ka onye ọbụla nọdụ nke ya mkpali anụwa adịgo too much mana ajụjụ m na-ajụ gị ọ bụlụ na ịfụrọzi Nnamdi Kanu don't you know what to do ịmarọ the right path to follow ma ọ bụlụ na ịfụrọ ya onye abịakwana na my this thing bịa idelu m anything again kwuo nke gị kwuo nke m ebe ọ bụ na ụbụrụ gị ada alụ ọrụ achọrọ m somebody na my wall again bịa idelu m sị m nke a mekwa nke emere in fact m ga-edelete Facebook a sef ọkwa ndị Igbo onye ya agwa unu kedu onye ya agwa unu ọ ya ka m na-ajụ kedu onye ya azọpụta unu n'ụwa ofu nwoke ya azụ unu ndụ ejide gị chee na aka ka unu fụrụ ọdịda unu nonsense onye nke a na-agụ ọ na-akọ ya ya ya ya ya ihe edesi itie down with all these politicians kpọrọ onwe ha pastors ndị ekperima anụ maka gị na ha ya eme sit at home anụrụ ha na-ene gị anya ị sitie home ka a hapụ ịbịa nye ha offering n'ụlọ ụka ka ego private jet ha na maọbụ ego gọọmenti ha na gọọmenti na-atụ keka ka ọ na ka gị bụ nwa ogbenye wee nwee freedom ndị ụka ya emelụ gị ya a na-akọ akụkọ m gwa ha ha bidogodo protest ha mechie chọọchị ha kpụpụta their members protest everywhere ka anyị mara ha dị serious mafia alafia ka ọ gịnị nke a na-akpọ ya Kaduna ha lọkụgodo down Kaduna ka anyị mara ha dị serious na onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu my friend abịa m ebe anyị mmadụ anyị ihe m na-agwa gị simple truth ị like i gele ọbụla ị likeụrụ kọrọ ya ya gbago m e delete Facebook a pịam unu kiri ya ihe a unu na-ekiri gbada agbada